Ok, tá súil agam go raibh gach comhrá comh spéisiúil is a bhí ag ár Máirtín. Ahem. So, an tslí a chaithfimid é seo a dhéanamh, ionas go mbeidh sé ar an físeán, ná nuair atá daoine ag tabhairt aiseolas, go dtiocfaidh siad anseo, má tá sé sin ceart go leor. Ach ceapaim go bhfuil, ceapann muid go bhfuil ciall leis uimhir a haon a dhéanamh go léir, timpeall, so beidh, na héascaitheoirí ag teacht suas agus ag dul ar ais má tá sin ceart go leor. So uimhir a haon, rannpháirtíocht an phobail, conas is féidir linn daoine a ghríosadh le páirt a ghlacadh i saol na Gaeilge? So Caoimhe Malt. Tá súil agam anois gur féidir liom mo chuid nótaí féin a leanúint. Rud a dúramar faoi seo ná fógraíocht a dhéanamh i saol an Bhéarla, mar nuair atá tú ag déanamh na fógraíocht is dócha i saol na Gaeilge tá tú preaching to the converted, mar a déarfá. Agus é bheith dátheangach, b'fhéidir, mar sin tá tú ag tabhairt isteach na Gaeilge ansin do dhaoine atá ar bheagán Gaeilge. Cén chuid de saol na Gaeilge atá i gceist? Agus má deirtear gurb í an chaint is tábhachtaí, mar shampla, agus daoine bheith ag comhrá agus ag cumarsáid le chéile, timpeallacht fháiltiúil a bheith acu agus bhíomar ag caint ar Dúirt Muireann go bhfuil riail áirithe sa chiorcal comhrá acu, níl cead daoine a cheartú mar na foghlaimeoirí you know d'fhéadfadh sé sin cur isteach orthu. Spás sábháilte a bheith ann agus luaigh Camilla mar shampla gur tháinig sí ar ais ag an bricfeasta toisc go raibh sé fáiltiúil. Saol na Gaeilge versus saol le Gaeilge. go bhfuil muid ag iarraidh cineál na rudaí atá ann sa saol just an Ghaeilge bheith leo so arís an rud seo tá sé pléite againn b'fhéidir cheana ach díriú ar na himeachtaí Béarla agus conas is féidir linn tá go leor ar siúl ag Bleá Cliath le Gaeilge leis sin conas is féidir linn an Ghaeilge a thabhairt isteach agus luaigh Muireann na ceachtanna snámha atá, beidh siad á ndéanamh ag Comhairle Contae Chill Dara anois go bhfuil an Ghaeilge á tabhairt isteach sna ceachtanna snámha. Rudaí a bhaineann le páistí, tiocfaidh na tuismitheoirí, mar shampla ag ceolchoirm ag aimsir na Nollag tháinig go leor tuismitheoirí agus ansin bhí siad i dtimpeallacht Gaeilge. Ócáidí móra, sin rud eile a bhíonns á n-eagrú againn ar fad, is bealach deas iad sin isteach sa chultúr nach gcuireann aon bhrú ar dhaoine ach go gcloiseann siad an Ghaeilge, go bhfeiceann siad cuid den chultúr. agus luaigh Deirdre ansin an coincheap sin atá i gConamara amháin, Gaelchara, go bhfuil you know go bhfuil duine agat leis an Ghaeilge a chleachtadh leo agus bhíomar ag caint faoi b'fhéidir cairde pinn a bheith ann idir scoileanna, bunscoileanna Gaeilge agus bunscoileanna Béarla agus mar sin de. Jeez, tá an ghrian an-láidir anseo. Um, bhí an-chuid pointí mar an gcéanna againne. Ceapaim go bhfuil an seo anna glánta maithe sin an bhí seán féic an sin. Um, so phléamar an bearna atá ann leis an óige agus ceapaim go bhfuil an fhadhb so ag gach grúpa agus ag gach cearn den tír. Um, ach bhíomar ag caint ar imeachtaí speisialta a eagrú agus go mbeadh imeachtaí um suimiúla ann agus go bhfuil daoine a bailiú ann ar mhaithe le rud éigin eile a dhéanamh seachas díreach chun labhairt mar ní mheallfaidh sé sin an-chuid daoine ní dóigh liom. um Phléamar modhanna fógraíochta cosúil leis na Le Scéal ponc IE agus na meáin shóisialta, cé chomh um áisiúil is atá siad. Phléamar chomh maith na um. cumainn spóirt, an Cumann Lúthchleas Gael ach ina theannta san na spórtanna nach spórtanna Gaelacha iad, rugbaí agus snámh mar a dúirt sibh, agus go mbeadh go mbeadh an Ghaelainn I suppose mar chuid nádúrtha den saol seachas aon rud eile. Phléamar na seisiúin cheoil chomh maith agus é sin á fhógairt agus comharthaíocht sna siopaí go mbeadh sé sin nádúrtha agus normalá normaláilte chomh maith. Bhí mé ag ceapadh go raibh mo cheannsa níos fearr ná aon cheann eile, ach ansin tháinig cúpla smaoineamh breis isteach agus tá sé beagáinín níos míshlachtmhaire ná mar ba mhaith liom go mbeadh an cuma air anois. Ach ó thaobh an rannpháirtíocht pobail, is dóichí bhí an an plé a bhí againn ná caithfidh muid daoine a mhealladh le teacht linn ionas go féidir linn na daoine a aimsiú ar féidir linn dul chomh fada leothu agus déanamh cinnte go bhfuil siadsan páirteach linn agus sa ngluaiseacht agus sa aon rud atá muid ag iarraidh a fhorbairt agus mar sin de don phobal mar gheall is siad an pobal atá muid ag iarraidh freastal air ach tá sé tábhachtach go bhfuil siadsan ag tíocht linn freisin tríd sin. agus tuigim go go leor den obair seo b'fhéidir déanta le linn na bliana ach na cuairteanna ar scoileanna tá sé sin thar a bheith tábhachtach le haon nasc a chruthú leis na scoileanna áitiúla. Sin formhór den phobal atá thart ach freisin tríd na scoileanna cuireann tú aithne ar tuismitheoirí, cuireann tú aithne ar ghaolta, cuireann tú aithne ar cairde agus mar sin de taobh amuigh den scoil freisin ach cineál tosaíonn go leor de na rudaí istigh sa gcroí agus cineál tugann ar ais go dtí an íomhá sin den chroí a bhí againn féin in airde níos luaithe. you know, sin é an croí agus fásann chuile shórt taobh amuigh dhó sin freisin. Tháinig an smaoineamh níos aip a chruthú agus tá san, tá go leor, b'fhéidir, áiseanna éagsúla ar líne ach sílim i gcónaí b'fhéidir nach bhfuil cineál, nach, nach féidir teorainn a chur air sin is mar sin de so b'in smaoineamh thar a bheith spéisiúil a tháinig ón ngrúpa anseo aip a chruthú is b'fhéidir go mbeadh dúshláin éagsúla in ann teacht thríd le daoine cineál a mhealladh leis an Ghaeilge a úsáid fiú más ar an bhfón an oiread thíos mar sin nó gur féidir cineál prompts a thabhairt maidir le céard tá tarlú thart agus mar sin de le déanamh cinnte go bhfuil chuile shórt ar fáil agus gur féidir an scéal a scaipeadh oiread is gur féidir. Smaoineamh eile a tháinig ón bplé leis an app ná nasc a dhéanamh b'fhéidir leis na Teachtaí Dála agus mar sin de go dtabharfaí dúshlán dhóibhsan an Ghaeilge b'fhéidir a úsáid ar líne agus go ndéanfadh siad tagáil ar na húdaráis áitiúla nó orainn féin, mar shampla, más Teachtaí Dála Chill Dara atá iontu, agus go ndéanann muid ansin mar chuid den fheachtas a gcuid iarrachtaí a bhrú agus mar sin de, mar go minic bíonn go leor lucht leanúna ag na Teachtaí Dála agus go bhféadfadh muid daoine nua a mhealladh tríd sin. Agus an rud deireanach a luaigh muid maidir le rannpháirtíocht ná go ndéanfadh na grúpaí b'fhéidir cinnte go bhfuil na háiseanna atá ar fáil, go dtuigeann an pobal atá thart orthu go bhfuil na háiseanna seo ar fad ar fáil go háirithe le haghaidh daoine fásta is iad ag foghlaim na Gaeilge. Bíonn go leor tacaíocht b'fhéidir uathu ag teastáil ansin agus just déanamh cinnte go bhfuil fhios ag na grúpaí agus ag an pobal atá thart ar na grúpaí go bhfuil na deiseanna sin ar fad ar fáil. An dara cheist anseo. Teaghlaigh. Cad is féidir leis na grúpaí pobail a dhéanamh chun cabhrú le teaghlaigh atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid sa bhaile? Bhuel is dócha go bhfuil dhá chineál teaghlach ann ar bhealach, na daoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus na daoine atá ag. tógáil na páistí le Gaeilge agus ansin na daoine atá ag iarraidh an Ghaeilge a thabhairt isteach sa saol so caithfimid smaoineamh ar sin ach cineál cosúil leis an pointe deiridh a luaigh tú a Mhairéad tá neart acmhainní ann so rud mór é cineál na hacmhainní a thabhairt le chéile b'fhéidir agus go mbeidh tuiscint ar dhaoine cad tá ann so tá go leor ann tá tús maith i nGaeltacht Chorca Dhuibhne luadh é sin agus rud sa tuaisceart ag an CCEA so níl aon fiúntas dúinne mar ghrúpa pobail a bheith ag athdhéanamh na hoibre atá déanta cheana féin. Luamar cúpla rud cosúil le teaghlaigh le Gaeilge a bheith ag físeán beag go bhfeicfeadh, níl an t-am ag daoine suí síos agus leabhar mór a léamh faoi conas do chlann a thógaint le Gaeilge. So rudaí ar nós físeáin agus rudaí spraíúil mar sin. B'fhéidir go gceanglaíonn sé sin isteach le ceist an app. Bhíomar ag caint ar chineál téamaí a bheith ann an tseachtain roimh dul ar ais ar scoil i mí Mheán Fómhair go mbeadh an stór focal ar fáil do dhaoine le cleachtadh sa bhaile maidir le le filleadh ar scoil, an phictiúrlann sa leabharlann, sin rud deas, you know, tá, is féidir anois agus bhí Deirdre ag rá go bhfuil siad ag déanamh dubáil ar dhá mhórscannán in aghaidh na bliana anois, so na scannáin a bheith ann, stór focal agus frásaí agus bhíomar ag rá an tábhacht a bhaineann le daoine a mhealladh isteach nuair atá siad ag súil mar tagann an leanbh ar an saol ansin, like tá sé go maith go mbeidh an structúr agat ón tús agus an t-eolas agat ón tús agus ó mo thaithí féin bhí an t-am agam nuair a bhí Oisín an-óg sin a dhéanamh a luaithe is a thosaigh mise ar ais ar ar scoil ag obair agus mar sin de níl an t-am agat so you know structúr bheith ann do na páistí ag er do na tuismitheoirí ag an aois sin bheadh sé ar fheabhas. Phléamar na, na háiseanna chomh maith agus na háiseanna a roinnt agus phléamar chomh maith na bunscoileanna agus go háirithe na bunscoileanna Béarla mar ní bhíonn an deis ag éinne freastal ar bhunscoil, ar Ghaelscoil nuair a thánn siad óg. agus go mbeadh sé iontach dá mbeadh spórt trí Ghaelainn agus seirbhísí eile ar fáil tríd na bunscoileanna Béarla ar fáil as Gaelainn agus phléamar chomh maith gur obair fhadtéarmach ar fad atá i gceist ansan agus gur próiseas normalú agus go mbeadh na grúpaí pobail ann chun an obair a dhéanamh agus é sin a éascú. Phléamar chomh maith na háiseanna chomh maith libhse agus go mbeadh lár áit chun teacht ortha san agus go mbeadh an teanga níos nádúrtha an tslí san. Sea. Tá sé deacair ormsa teaghlaigh a phlé mar tá mé iontach óg agus níl aon teaghlach agamsa. Bhuel, níl mórán ionchur a bhí agamsa sa bplé seo, a chairde. Bhí mé ag brath go mór ar an, ar, ar mo chuid eh comhpháirtithe ansin just ag cabhrú leis na smaointe. Ach eh ó thaobh na teaghlaigh arís ba, ba bh'iad na háiseanna a bhí ann so like céard iad na rudaí atá ann cheana, teaghlaigh Chill Dara, Cúla Ceathair, Teanga Tí agus Tús Maith, tá go leor, leor rudaí ann agus was that, ba chóir iadsan a chur chun cinn oiread is gur féidir freisin, so díreach cinntiú go bhfuil fhios ag tuismitheoirí go bhfuil a leithéidí ar fáil. B'fhéidir más rud é go bhfuil muid míchinnte faoi áiteanna ar leith go bhféadfaí b'fhéidir ceistneoir a chur amach le feiceáil an bhfuil aon bhearna ann agus tá, so, tá go leor obair agus chonaic muid níos luaithe ansin ó na grúpaí go bhfuil siad ag déanamh go leor ó thaobh laethanta teaghlaigh agus mar sin de. Ceann de na rudaí is mó a pléadh inár ngrúpa s'againn féin ná, agus b'fhéidir gur sprioc atá ag Cill Dara le Gaeilge, ná go mbeadh oifigeach ar leith ceaptha don óige nó dírithe ar teaghlaigh agus mar sin de. Mar bogann na tréimhsí an-tapaidh nuair a bhíonn páiste ina leanbh agus sin cineál agus iad ag fás aníos. Arís níl mórán taithí agam féin ar an gcuid sin den saol fós but bhí siad ag rá just athraíonn eh, na daoine b'fhéidir sna grúpaí so na daoine atá ag tiomáint na grúpaí seo théis píosa nuair atá na páistí a' fás aníos bíonn siadsan eh, a' bogadh ar aghaidh go dtí tréimhsí eile dá saol so dá mbeadh oifigeach b'fhéidir ceaptha agus rudaí mar sin eh, go gcabhródh sé sin le cineál an momentum a choinneáil eh, sna grúpaí tacaíochta seo ar fad. Eh, agus moladh eile a tháinig ná na daoine óga iad fhéin a bheith mar cheannairí nó i gceannas ar imeachtaí nó tograí ar leith em, agus go mbeadh siadsan agus na tuismitheoirí in ann bheith níos em, páirteach i gcúrsaí teaghlaigh ansin agus go mbeadh muid in ann iad a thabhairt le chéile. Agus ceist a trí, cad iad na bacainní atá roimh dhaoine a saol a chaitheamh trí Ghaeilge agus an bhfuil aon rud is féidir leis na grúpaí pobail a dhéanamh chun iad a shárú? So luamar trí mhór bhacainn is dócha. Easpa féinmhuiníne, easpa seirbhísí agus easpa ama. Maidir leis an chéad cheann, an t-easpa féinmhuiníne, is dócha, téann sé siar go dtí an rud a dúramar ag an tús faoi theachtaireacht shoiléir a bheith ann gur spás sábháilte é do dhaoine agus sin a chur in iúl dóibh arís agus arís eile. Mar a luaigh mé, bean a tháinig chuig an grúpa tuistí agus lapadán agus tháinig sí toisc go raibh spéis aici, dar ndóigh, ach. chonaic mé go raibh sé cineál míchompordach agus an t-easpa sin féinmhuiníne. So a bheith ag labhairt leis na daoine sin agus ag iarraidh iad a mhealladh ar ais arís mar táimid ag freastal ar an pobal sin chomh maith. Easpa seirbhísí, iad a lorg, sin an chéad rud agus an taithí atá ag m'fhoireann dar ndóigh ná an difear a dhéanann gearán. So ní hamháin nuair nach bhfuil, nuair nach bhfuil an tseirbhís ar fáil an gearán sin a dhéanamh agus cabhraíonn sé le cás na Gaeilge i gcónaí. Em so bhíomar ag caint air sin agus ceist na n-aighneachtaí, an rud céanna aighneacht a chur isteach i nGaeilge nuair atá b'fhéidir comhairliúchán ag an gComhairle Contae nó mar sin de ach em rud amháin cineál tábhacht na n-aighneachtaí agus tábhacht na ngearán a chur em in iúl do dhaoine ach bhíomar ag caint ar template a dhearadh agus a bheith ar fáil mar ceanglaíonn sé leis an tríú cheann, easpa ama, bíonn sé i gceist ag daoine go minic an gearán a dhéanamh ní bhíonn an t-am acu so má tá rud ann gur féidir leat ní raibh seirbhís Ghaeilge ar fáil i Leabharlann Chill Dara inniu,

An t-easpa ama. An Ghaeilge, ceanglaíonn sé arís, tá na grúpaí ar fad, is dócha, ar na topaicí ar fad ceangailte, an Ghaeilge bheith mar chuid de ghnáth imeachtaí. Mar sin, seachas dul chuig imeacht Gaeilge, nuair a théann do leanaí chuig traenáil peile nó nuair a théann tú fhéin chuig imeacht, go mbeidh an Ghaeilge mar chuid de. Ach conas an feidhm a chuid. Yeah, luaigh Siobhán, mar shampla, rudaí don easpa an féinmhuiníne chomh maith. Má tá tuismitheoirí like smaointí a chur i gcinn daoine, má tá tuismitheoirí ag iarraidh a gcuid Gaeilge a fheabhsú, breathnú ar chartúin leis na leis na páistí. So tá an tuismitheoir ag fhoghlaim ag foghlaim, tá an páiste ag baint taitneamh as, tá sibh ag déanamh gnáth rud ach é a dhéanamh trí Ghaeilge. Agus. An rud a dhéanann tú, b'fhéidir smaointe a thabhairt do dhaoine, d'fhéadfaimis é a dhéanamh ar na meáin, an rud a dhéanann tú, téim ag siúl sa pháirc gach Satharn, conas a thugann tú an Ghaeilge isteach san imeacht sin, rudaí beaga simplí agus seifteanna mar sin. an bac is mó a d'aithin a d'aithin sinn nuair a bhíomar ag déanamh an grúpa agus an bac is mó go ginearálta is dócha ná go bhfuilimid ar fad báite i saol an Bhéarla agus dhein Máire pointe an-mhaith gur féidir leis an dá theanga maireachtaint taobh le taobh agus gur féidir leis na grúpaí pobail agus gur féidir linn ár ndícheall a dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn. Sara Ella, so phléamar na seirbhísí pobail agus is dócha brú ar an rialtas, an agóidíocht a leanúint ar aghaidh leis sin ach ag an am gcéanna like tá an-chuid gur féidir linn a dhéanamh ar bhonn áitiúil seachas a bheith ag fanacht ar an rialtas le seirbhísí pobail a chur ar fáil mar b'fhéidir go mbeimid ag fanacht tamall ar sin ach maidir leis na seirbhísí a bhaineann le gnóthaí, mar shampla like gruaigeadóir, sin rud éigin atáimse ag cuardach na laethanta seo agus chomh maith ceist eile, or pointe eile a dhein Mark of Market Four ceist a chur ar daoine ar dhaoine sna siopaí mar shampla an bhfuil Gaelainn acu mar muna gcaitheann tú an fáinne nó suaitheantas eile ní bheadh fhios agat an mbeadh Gaelainn ag daoine ag duine éigin nó nó nach mbeadh so sin sin rud seifteanna beaga mar a dúirt Caoimhe ach sea sin sin an méid is dócha. Bíonn sé an-spéisiúil na ceisteanna seo mar gheall tá go leor clúdaithe ag ag na grúpaí romham. Sin an rud céanna easpa ama agus tá sé sin an-soiléir i saol chuile dhuine in slí amháin nó slí eile. Tá daoine an-an-ghnóthach leis an saol agus bíonn brúnnaí ar leith. Ach tháinig cúpla smaoineamh chun cinn, daoine atá ar scor, b'fhéidir mar tá siadsan ag lorg deiseanna, go háirithe b'fhéidir an Ghaeilge a fhoghlaim agus mar sin de, nó deiseanna a bheith páirteach le gnáth imeachtaí trí Ghaeilge is mar sin de, b'fhéidir go n-oirfeadh go n-osclaíonn níos mó ama agus rudaí mar sin aníos. Rud eile a tháinig mar bhac ná ualach. So is dóigh an cur síos ar sin ná bíonn imní ar dhaoine go dtiocfadh ualach mór oibre agus bíonn go leor oibre ar dhaoine go háirithe agus iad ag plé le rudaí go deonach agus chuile dhuine atá sa seomra seo bíonn sibh ag déanamh an-chuid go deonach agus is ualach mór sin ach bíonn toradh iontach ag an deireadh i gcónaí ach uaireantaí b'fhéidir go mbeadh daoine drogallach bheith bainteach le rudaí má tá go leor i gceist so go mbeadh níos mó deiseannaí b'fhéidir go mbeadh níos mó daoine i ról tacaíochta agus go laghdaíonn sé sin an t-ualach atá ar dhaoine eile. arís tháinig na gnáthimeachtaí aníos gnáthimeachtaí a bhíonns b'fhéidir trí Bhéarla go bhféadfadh an dá rud bheith teacht le chéile agus an bac deireanach a tháinig aníos ná agus tá sé fada sa seomra ráite an síneadh fada. so bíonn sé sin mar bhac ag go leor againn atá ár gcuid ainmneachaí b'fhéidir in úsáid againn i nGaeilge le gnáthrudaí sa saol a dhéanamh agus le cúnamh Dé agus forbairt á dhéanamh ar cúrsaí teicneolaíochta is mar sin de go nglacfar leis ach sin ceann de na bacannaí is mó agus níl aon rud gur féidir linn a dhéanamh ach déanamh cinnte nach ligeann muid leis agus go dtugann muid an deis is mó gár leaganachaí Gaeilge freisin ó thaobh ár gcuid ainmneachaí is mar sin de.

Like. In áirithe. um, má tá eh, spéis ag aon duine teacht chuig an lón, beidh sé ar do chostas féin, ach tá áit in áirithe againn. So má tá tú ag iarraidh leanúint ar aghaidh leis na comhráite, um, tá míle fáilte romhaibh. Agus tá fós, ceapaim, cúpla spás fágaithe ag an turas chuig Shackleton. So nuair atá tú in Áth Í, agus go háirithe muna mbíonn tú in Áth Í go rialta, seo deis den scoth. So ag leathuair tar éis a dó beidh turas trí Gaeilge sa Mhúsaem Shackleton atá deich nóiméad nó rud éigin mar sin ón áit seo. So beidh grúpa ann, grúpa a bhfuil Gaeilge acu, roinnt daoine anseo cláraithe cheana féin ach tá spás fós fágaithe má tá spéis ag aon duine teacht ansin. Ba mhaith liom mo mhíle bhuíochas a ghabháil le gach duine a tháinig anseo inniu, go háirithe Deirdre. Bhí sé iontach agus caithfidh mé a rá, bhí sé thar a bheith spreagúil éisteacht mar tá 'fhios agam, like, tá TG4 mar cuid lárnach inár saol ach nuair a fheiceann tú an turas agus you know na gearáin faoi you know cur amú airgid agus ba chóir go mbeadh sé caite ar sin agus sin ach an Ghaeilge agus nuair a fheiceann tú an áit atá TG4 inniu. Ach tá sé dochreidte mar tá sé lárnach i, ní hamháin i saol na Gaeilge ach bíonn daoine ag féachaint ar an spórt, bíonn daoine ag féachaint ar an cheol, daoine nach bhfuil you know nach bhfuil siad ag lorg you know Gaeilge, tá siad ag éisteacht le Gaeilge gan fhios dóibh uaireanta. Tá, is, is, is dochreidte, is, is. éacht 100% agus tá sé ar fheabhas go bhfuil Cúla 4 ansin mar stáisiún leis féin. Yeah, tá an ceart agat, tá an ceart agat. Agus tá sé go hálainn go raibh tú ann nuair a bhí sé óg, óg, óg. Em, luaigh tú an chomhpháirtíocht agus an tábhacht a bhaineann leis sin agus ceapaim gur sin an rud i gceist. Em, an, an sampla a bhí agat, Peil na mBan agus, you know, comhpháirtíocht a thugann ardán agus stádas don chultúr. Sin an rud a dúirt tú agus you know go raibh Páirc an Chrócaigh an méid sin daoine a bhí ag an gCraobh sin agus gan TG Ceathair ní tharlódh a leithéid. Agus comhpháirtíocht tuigeann muid go léir mar bíonn muid ag obair le grúpaí you know grúpaí eile agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach. Em so em aon duine nach raibh deis acu actually an féidir leat yeah just arís just deis a chur yeah em agus an rud ná em Tá sé tábhachtach nach mbíonn muid a rá 'Ó ba chóir go ndéanfadh an rialtas seo, ba chóir go mbeadh you know, go ndéanfadh an grúpa pobail é seo'. Uaireanta, cad atá muid chun déanamh? Cad é you know, mo sprioc pearsanta anois? Agus nuair a chuireann tú na spriocanna pearsanta go léir le chéile, sin feachtas. Ok? Míle buíochas libh, a chairde.